Mu video clip imeneyi, Mario Joseph akufotokozamo za testimony yake kuti adali Imam ndipo pali zinthu zimene zidamuchititsa kuti asiye Chisilamu ndi kukalowa Chikhristu. Nde zomwe tipange mu program imeneyi tidzichita play video clip yakeyo kenakonso ndikuyankha. Muli ndi ine Nasruddin Yahya Ali.

There itself I was little confused. Why Quran giving more preference for Jesus? Mu gawo limeneli, Mario akufotokoza kuti adalalikira mu mzikiti pa topiki yakuti Yesu si Mulungu. Tikayiyang'ana taito imeneyi yomwe akuti adapereka mu mzikitiyi ndi taito yokayikitsa kamba kakuti nkhani yakuti Yesu si Mulungu Ndi nkhani yodziwika kwa Msilamu wina aliyense, wamkulu ngakhalenso mwana. Mwana ukamufunsa kuti Yesu ndi ndani sangakuuze kuti Yesu ndi Mulungu iyayi, akuuza kuti Yesu malingana ndi Chisilamu ndi Mtumiki wa Mulungu. Nde zoti Shehe kukhala pansi ndikukonzekera ulaliki ndikukapereka ulaliki wakuti Yesu. si Mulungu. Ndi title yokaikitsa. Chachiwiri, akufotokoza kuti ali mkatikati molalikira zimenezi, munthu wina adafunsa kuti ngati Yesuyo si Mulungu, ndi ndani? Tikayang'ananso funso limeneli, ndi chinthu chinanso chokaikitsa. Pali zinthu zokaikitsa zingapo kamba kakuti Ngati anthu wapangira title yowauza kuti ya Yesu si Mulungu, sungangowasiya choncho pa ulaliki unless kuti umafotokozanso kuti ngati si Mulungu ndi chakuti chakuti. Ndiye zikusonyeza kuti mwina mwake anangolankhula statement koma sunali ulaliki watunthu ayi. Komanso muno wakeyo akukayikira kuti mwi- mwina ofunsayo adali Msilamu. ndi chimene chikuya- chikudabwitsanso pamene pa n'chani kuti amadabwa chiyani kumachita kuti amalalikira mu mzikiti adabwa bwanji kuti ofunsayo mwina mwake anali msilamu chabwino tiye tingotengerani kuti funso limeneli lafunsidwa kuti yesu ndi ndani malingana ndi chisilamu kapena kuti malingana ndi qur'ani qur'ani yafotokoza zoti yesu ndi ndani Yankho la direct la funso limeneli likupezeka pa Quran chapter cha 5 verse lake la 75 pamene akunena kuti Mal masihu ibn Maryam illa rasul kuti Mesiya mwana wamwamuna wa Mariya amene ali Yesu sali kalikonse koma mtumiki wa Mulungu nde Umenewu ndi umboni wa direct omwe ukuyankha funso limeneli kuti Yesu ndi mtumiki wa Mulungu. Koma Mario sadapange zimenezi mmalo mopita ku ma verses ngati amenewa akuti adayamba kuwerenganso Qur'an yonse kuchokera kumayambiliro mpakana kumapeto. Nde tiyeni tingolingalirani mwa tokha tokha. Tamufunsa kaya ndi m'busa kaya ndi shehe tamufunsa funso. Nde iye uja m'malo moti ayankhe funso lija akuyamba kuwerenga kuchokera kumayambiriro kwa Qur'an mpaka akapite kumapeto. Kapena akuyamba kuwerenga Baibulo kuchokera kumayambiriro kwa Baibulo mpakana kumapeto kufunafuna yankho. Timu- Tingamuwerengere kuti munthu ameneyi nzakuti adapangadi study? mmene yakulira Qur'an Qur'an ili ndi ma chapters 114 endi ma chapters oyambirira a mu Qur'an ndi ma chapters akuluakulu monga ngati second chapter yomwe imatchedwa kuti Surat Bakara ili ndi mavesi okwanira 200 tikachoka pamenepo pamabwera chapter cha namba 3 chomwe ndi Sura Al-Imran chili ndi mavesi 176 tikachoka pamenepo timapitanso mu next chapter chomwe ndi Suratu Nisa chili ndi ma verses okwanira 120 kumapita kutsogoloko nde tikuona kuti ndi ma verses atali atalinso kwambiri kodi munthu angakhale nthawi kuyamba kuwerenga ma chapters onsewa ayambe kumayambiriro mpaka na kumapeto audience ikudikirirabe kuti ayi tikudikira yankho kuti alipeze oyankhayo Nde Mario akufotokoza kuti atawerenga mu Quraniyo kuchokera kumayambiro mpakana kumapeto adakapeza kuti Muhammad watchulidwa malo okwanira 4 okha basi pomwe Yesu watchulidwa malo okwanira 25. Pamenepanso pakubwera question mark kuti ah, munthu akufunsidwa kuti kodi Yesu ndi ndani nde azikanena kuti ayi Muhammad watchulidwamo ka 4 Yesu ka 25. Zimenezi zikugwirizana bwanji ndi funso lomwe adafunsidwa? akufotokoza kuti atapeza kuti Muhammad watchulidwamo nambala yochepa komwe kali ka 4 kokha, Yesu watchulidwamo ka 25, zimenezi zidamuimika mutu Mario anadabwa kuti ah, pamenepa zikutheka bwanji? Yankho lathu pamenepa tikunena kuti Mario samayenereka kudabwa komano iye ndi amene akuyenera kudabwidwa kamba kakuti Yesu watchulidwamo ka 25 inde zoona komanso Adam watchulidwanso mu Qur'an momwemo kokwanira ka 25, bwanji pa Adamupa sanadabwe? Komanso mu bukhu limeneli la Qur'an pali atumiki amene atchulidwa kambirimbiri koposa ka 25 ko, monga ngati Mose watchulidwamo mu Qur'animu kokwanira ka 136, Bwanji sakudabwa kuti a, nangano bwanji Mose watchulidwamo ka 100 te- 136, Abrahamu watchulidwamo mu Qur'an ka 69, Noah watchulidwa mu Qur'an ka 43. Amenewa ndi ma figures akuluakulu oposa 25. Bwanji sanadabwe zimenezi? Komanso kutchulidwa kwambiri sikukumupangitsa Yesu kuti akakhale Mulungu ayi kapena akakhale mwana wa Mulungu kamba koti even mu Qur'animo Farao woyipa uja Farao watchulidwamo ka 77 komwe yomwe ili nambala yayikulu kwambiri kuposa nambala ya Yesuyo kodi tikatengera ma figures tinganene kuti ayi Farao ndi wabwino kuposa Yesu Pa maulendo onse amene Yesu watchulidwa mu Qur'an okwanira 25, palibepo vesi limene likunena kuti iyayi, Yesuyo ndi Mulungu kapena ndi Mwana wa Mulungu, koma mavesi onsewa abwera potsutsa chikhulupiriro chonena kuti Yesu ndi Mwana wa Mulungu komanso kutsutsa chikhulupiriro chonena kuti Yesu ndi Mulungu. Ndipo ma verses onsewa amene watchulidwa Yesu, Akuyikira umboni kuti Yesu malingana ndi Qur'an ndi Mtumiki wa Mulungu ndipo alibe umulungu uliwonse. Nde pamenepa isadabwitse figure yo kuti ikufika 25 koma aone content ya zomwe zakambidwazo kuti kodi akufotokozedwa kuti Yesuyo ndi ndani. Only one woman name I found Maryam.

Mu gawo limeneli Mario akufotokoza kuti atawerenga Qur'an adapeza kuti mu Qur'an monsemu ndi mmayi mmodzi yekha amene watchulidwa ndi dzina ndi Mariam kapena kuti Mary mayi ake a Yesu. Zimenezo ndi zoonadi kuti ndi Mariam yekha amene watchulidwa mu Qur'an ndi dzina. And zimenezi zikuphelera mphongo posonyeza kuti Muhammad Qur'an iyi sanachite kupeka zikadakhala kuti Qur'an iyi idachita kupekedwa ndi Muhammad bwezi tikupezamo maina a azikazi ake ali mmenemo maina a abale ake koma tikupeza kuti maina a anthu onsewo sakupezeka mukapezeka dzina la Mariam yekha ndi umenewu ndi umboninso waukulu osonyeza kuti Qur'an iyi sidapekedwe ndi Muhammad Mu gawo limenelinso Mario wauza anthu kunena kuti chapter number 3 cha mu Qur'an ndi Family of Mariam kapena kuti banja la Mariam koma limeneli ndi bodza kamba kakuti chapter number 3 cha mu Qur'an ndi Sura al-Imran Family of Imran chapter cha banja la Imran osati Mariam nde imeneyi ndi mistake and pamenepanso mpamene pakuonetsera kusazindikira kwake kwa Mario pa ma basic pa zinthu zomwe zili za basic kwambiri Mario akufotokozanso za chapter number 19 kuti chapter 19 chimatchedwa kuti ndi Surah Mariam Surah imene yatchulidwa ndi dzina la Mariam. Zimenezi ndi zoona, komanso kuti osangonena kuti iyayi Surah imeneyi ndi Surah Mariam, komatu kuoneranso kuyang'ananso content ya mu Surah imeneyi kuti Surah imeneyi ikufotokoza zoti chani. Tikayang'ana tikayang'ana mkati mwa chapter chimenechi chikuphatiranso mang'ombe ponena kuti Yesu ndi mtumiki wa Mulungu ndipo si mwana wa Mulungu, ndiponso Mary kapena kuti Maria adamubereka Yesu posakhala mu njira yachiwerewere iyayi koma anaba- anamubereka yesu mu njira yozizitswa ndipo zonsezi sizikusonyeza kuti iyayi ali ndi umulungu wina wake awiriwo iyayi ndiye osangonena kuti iyayi chapter chimenechi chatchulidwa ndi dzina lake ndikupitirira choncho kumafunikanso kufotokoza kuti mkatikati mwa chapter chimenechi muli chani komanso akufotokoza mario kuti zimenezi zinamudabwitsa kuti chifukwa chani qur'ani Chapter number 3 chikufotokoza zokhudzana ndi Yesu komanso chikufotokoza zokhudzana ndi mayi ake Mariya. Yankho ndi lakuti chapter cha number 3 chinatsika mu chaka cha namba 9 mtumiki chisamukireni ku dera la ku Madina. Ndi mchaka chimene cha 9 Muhammad adatumiza makalata kupita ku madera osiyanasiyana kwa atsogoleri a madera osiyanasiyana kuwaitanira ku Chisilamu. Ndiye limodzi mwa dera limene Mtumiki Muhammad adatumiza kalata lidali dera la ku Najran. Dera limeneli lidali la Akhristu. Ndiye adatumizira kalata yowaitanira ku Chisilamu. Anthu amenewa atamva ziphunzitso za Chisilamu. adatumiza nthumwi kuti zikachite mtsutso ndi Muhammad komanso ndi omutsatira ake ndi adapita kumeneko kukapanga debate pa nkhani ya umulungu wa Yesu ndi nkhani zina zotero ndi chapter number 3 chidatsitsidwa ngati kukhala mayankho powatsutsa anthu amenewa kuti Yesu si Mulungu Yesu si mwana wa Mulungu komanso mayi ake Mariya alibe umulungu wina uliwonse ndiye akamadabwa kuti anchifukwa chani Mariya akupezeka mu Quran, azimayi ena sakupezeka, nchifukwa chani nkhani za Yesu zakambidwa kwambiri mmalo mpakana 25? Ma verses amenewa adatsika powatsutsa anthu amenewa aku Najran powatsutsa kuti iyayi Yesuyo alibe umulungu komanso Yesuyo si mwana wa Mulungu komanso mayi akewo alibe umulungu uliwonse nde akamadabwa kuti ma chapter amenewa akupezeka bwanji nkhani yake ndi imeneyi. Mu gawo lomweli Mario anafotokoza kuti tikapita mu Qur'an, pa Qur'an chapter number 3 verse la 34 pa chapter chimenecho afotokoza kuti Maria kapena kuti Mary kapena kuti so Mariamu adabadwa opanda tchimo lobadwa nalo that is original sin limene ilinso ndi bodza la mkunkhuniza Kaamba kakuti chaputa chimenechi chimene atchulacho, chaputa namba 3, vesi la 34, sipakukambidwapo nkhani imene akunenayo, komanso kuti malingana ndi chiphunzitso cha Chisilamu, mwana wina aliyense amabadwa wopanda tchimo. Mwana wina aliyense malingana ndi Chisilamu amabadwa wopanda tchimo. Munthu samapanga inherit tchimo kuchokera kwa makolo ake iyayi. ndi chimenechi ndi chiphunzitso cha chisilamu kuti mwana wina aliyense osati meri yekhanso iyayi koma wina aliyense amabadwa wopanda tchimo mu gawo lomwelinso mario watchula kuti qur'ani chapter cha 50 verse la 23 pamene pakufotokoza kuti mariya adapita kumwamba kuthupi, osatinso mu uzimu wokha, koma anapita physically kumwamba ali wamoyo. Zimenezinso ndi zabodza and pa chapter chimene akufotokozacho zimenezozo palibepo. Ndiye limenelinso ndi bodza lomwe anangowanamizapo anthu. Ndiye tikayang'ana pa zimene tafotokozazi muona kuti Mario s- akungonama kuti adali mtsogoleri

Mu gawo limeneli, Mario akupanga quote verse la mu Qur'an chapter 3 verse la number 45 lomwe likuti idh qalatil malaika takumbukirani pamene angelo adalankhula ya Mariam kuti o iwe Mariam inna allaha yubashiruki kuti ndithudi Mulungu akukuuza kapena akukupatsa nkhani yabwino bikalimatin minhu ya liwu lochokera kwa iye that is yakuti udzakhala ndi mwana amene title yake ndi liwu lochokera kwa iye mulungu ismuhu lmasihu mwanayo dzina lake ndi mesiya isa ibnu maryamu yesu mwana wa mamuna wa mariya wajiha fi dunya wal akhira amene ali olemekezeka mu umoyo uno komanso umoyo umene uli nkudza wa min almuqarrabin komanso mmodzi mwa anthu amene ali oyandikitsidwa nde mario akutengera mu vesi limeneli kunena kuti yesu wapangitsidwa title yakuti ndi liwu lochokera kwa mulungu nde zimenezi zikukwanira kuti ampange yesuyo kukhala kuti ali divine ali ndi kaumulungu kena kake yankho lathu lakumeneko ndi lakuti Yesu akutchedwa kuti ndi liwu lochokera kwa Mulungu kamba ka kabadwidwe kake mmene adabadwira and zimenezi sikuti tikungonena komano zapangidwa clarify mu chapter chomwecho tikachoka pa 45 po tipite pa verse 47 pamene akunena kuti qalat rabbi anna yakunu li waladun kuti mariyamu uja adadzalankhulano kuwayankha angelo aja kuti adanena kuti kodi zidzatheka bwanji ine kukhala ndi mwana walam yamsasni basharu kumachita kuti sindidakhudzidweko kapena sindidakhalireko malo amodzi ndi mamuna aliyense kamba kakuti naturally kuti munthu akhale ndi mwana Kapena kuti, munthu akatenge pakati amafunika kuti akhale ndi mamuna. Nde zidzatheka bwanji kumachita kuti ineyo sindidakhaliraneko malo amodzi ndi mamuna? Qala kadhaliki llahu yakhluqu ma yashau, ndiye angelo aja adamuyankha kuti Ndi choncho mmene zimakhalira, Allah amalenga kapena kuti Mulungu amalenga chimene wachifuna mu njira iliyonseyo, palibe chomukanikitsa Mulungu. Ngati Mulungu wafuna iweyo kuku, kuku, kukupatsa mphatso ya mwana without kugonana ndi mamuna, zimenezo ndi zotheka. Idha qadha amran, ndithudi Mulungu akalamulira chinthu, fa innama yaqulu lahu, amangonena kwa chinthucho, kun fayakun, chitika, ndiye chimachitika. Nde Yesu Anabadwa mu njira imeneyi yakuti Mulungu adangolamulira kuti Yesuyo abadwe mu njira imene idachitikayo ndi adabadwa posadzera, kukhalira mamuna, mamuna ndi kukhalira malo amodzi ndi Mariam. Nde Yesuyo akutchedwa title imeneyi kuti ndi liwu lochokera kwa Mulungu kamba kakuti anabadwa mu njira yakuti Mulungu adangolamula basi. Sanabadwe ngati mmene timabadwira ena tonse. Nde. Verse limeneli likupanga clear misconception yomwe anali nayo Mario yonena kuti ayi potere kuti Yesuyu watchedwa kuti liwu la Mulungu ndiye kuti basi iye ali ndi kaumulungu. Verse limeneli lapanga clarify kuti akutchedwa ndi title imeneyi kamba ka njira yomwe adabadwira iyeyo adabadwa mu njira yakuti Mulungu adangolamula ndi liwu lakuti achit- chichitike kuti Yesuyo apezeke ndipo adapezeka mu njira iliyonseyo. and chapter chomwechi tikapita pa verse la 59 pameneponso nkhani imeneyi ikutsenderedwa bwino mu chapter cha 3 cho verse ya 59 pamene akupherera mang'ombe pa nkhani imeneyi yakuti adabadwa kudzera m'mawu amene akuti apezeke ndi adapezeka without male intervention pamenepa pa vesi la 59 akunena kuti inna mathala isa inda llahi kamathali adam kuti ndithudi fanizo la yesu lili ngati fanizo la adamu kubadwa kwawo anthu amenewawa in a certain way ndikofananiranako khalaqahu llahu min turab adamu adalengedwa ndi Mulungu kuchokera ku dothi, thumma qala lahu kun fayakun, nde Mulungu adalamulano kuti Adamu apezeke ndipo adapezeka popanda kusakanizidwa pakati pa mbewu ya mamuna ndi mkazi. Chonchonso Yesu adabadwa kungochokera ku mbewu ya mkazi basi ndipo Mulungu adalamula kuti apezeke ndipo adapezeka popanda kupezeka mbewu ya mamuna. Nde kamba kakuti Yesuyu atchulidwa liwu la Mulungu sizikutanthauza kuti iyeyo ndi Mulungu aa, koma kuti akutchedwa ndi title imeneyi kamba kakuti anabadwa posakha, Mary posakhala ndi posakhudzana ndi mamuna kukhalira malo amodzi, koma kuti Mulungu adalamulira kuti apezeke nde adapezeka mu njira imeneyo. Kenakonso mu gawo lomweli Mario akufotokoza kuti Qur'an yamutchulanso Yesu ndi ma titles ena ngati Spirit of God kuti Mzimu wochokera kwa Mulungu nde Komano kuti vesi limene waperekalo si pamene pakupezeka nkhani imeneyi pa Qur'ani chapter cha 3 vesi la 45 ngati mmene alanenelamo koma kuti nkhani imeneyi ikupezeka pa Qur'ani chapter cha 4 vesi la 171 and zimenezi sadapereke kamba kuti even vesi limenelolo likutsutsana nayo understanding yomwe iye ali nayo ndebe tingowerenga vesi limenelo Qur'ani chapter cha 4 vesi la 171 kuti tithe kumvetsetsana mwachangu. Vesi likuyamba ndi kuti Ya ahlal kitabi kuti e inu anthu a buku. Qur'an ikamanena kuti ma ahlul kitab ndi anthu amene adalandira buku that is anthu amene adamutsatira Mose komanso anthu amene adamutsatira Yesu amatchedwa kuti ma ahlul kitab. La taghlu fi dinikum musabzole malire m'chipembedzo chanu. Wala taqulu ala Allahi illa alhaq Ndipo musalankhule zokhudzana ndi Mulungu kupatula zimene zili zoona basi. Musampekere Mulungu mabodza. Innamal masihu Isa bnu Maryam, kuti ndithudi Mesiya, Yesu, mwana wamwamuna wa Mariya, Rasulullah, ndi mtumiki wa Mulungu. Kusonyeza kuti vesi limeneli Likutsenderanso zomwe takhala tikunena zija kuti malingana ndi Qur'an Yesu ndi mtumiki wa Mulungu. Nde Mario sadapereke verse limenelili wangolilankhula by referencing pothawa mawu amenewa kamba kuti mawu amenewo akutse- akusemphananso ndi zomwe iye akunenazo. Wa kalimatuhu komanso Yesuyo ndi liwu lochokera kwa Mulunguyo. Ndiye tafotokoza kale Chifu- kuti nchifukwa chani yesu akutchulidwa ndi title imeneyi kuti ndi liwu lochokera kwa mulungu kuti ana- anabadwa kuchokera mphamvu ya mawu a mulungu olamula kuti iye apezeke nde adapezeka nde akutchedwa ndi title imeneyi kuti ndi kalimatu minallah wa kalimatuhu alqaha kuti imeneyi yesuyo ndi liwu lomwe mulungu adaliponya kwa mariyamu nde akupitiriza kuti wa ruhu minhu komanso iyeyo ndi Yesuyo ndi, li- ndi mzimu kapena kuti ndi spirit from God, ndi mzimu wochokera kwa Mulungu. Ndipo mawu amenewa si odabwitsa kamba kakuti akupezekanso mu Qur'ani pa Qur'an chapter cha 15 verse ya 29 pamenenso akufotokoza kuti mulungu adau- ada- adamuuzira mzimu kapena kuti adamuuzira mzimu adamu alaihi salam kuti adamunso anali ndi mzimu wochokera kwa mulungu and munthu wina aliyense amakhala ndi mzimu wochokera kwa mulungu koma kuti apapa specific anamutchula yesuyo ndi title imeneyi kamba kuti adabadwa mozizwitsa kwambiri nde zimenezi sizikumupangitsa yesu kukhala mulungu kamba kuti vesi lomwelo lonse likunena kuti iyeyo ndi mtumiki wa mulungu koma kuti anabadwa modabwitsa fa aminu billahi choncho inu khulupirirani mwa mulungu wa rusulihi komanso atumiki ake wala takulu thalatha ndiye vesi lonse likupitiriza ndikunena kuti musanene kuti milungu ilipo itatu kapena kuti mulungu alipo mmagawo mmadivision atatu nde vesi limeneli likulimbikitsanso za umodzi wa mulungu komanso kutse- kutse- kutsendera kunena kuti yesu si mulungu iyayi kapena si mwana wa mulungu koma iye ndi mtumiki wa mulungu basi ndi i hope so kuti gawo limeneli tayankha zina mwa zimene adapanga claim mario mu gawo limeneli

And then Quran says that Jesus cured a man born blind and a man with leukoderma, leprosy, etc. Continuously Quran says that Jesus gave life to dead people. Jesus went to heaven, he is still alive.
mu gawo limeneli Mario akufotokoza zina mwa zozizwitsa zimene adazichita yesu zimwe zatchulidwa mu qur'ani monga ngati kuwumba mbalame ndi dothi kenako ndi kuyiwuzira mpweya mbalameyo ndikusanduka kukhala yamoyo. Kuchiza anthu osapenya chibadwire, kuchiza anthu akhate. Ndi tiwerenganso mavesi amenewo kuti tithe kuwamvetsa mmene akufotokozera mavesiwo m'malo mongonena kuti ayi Qur'ani ikunena zakuti zakuti. Qur'an chapter cha 3 verse ya 49. wa rasulan ila bani israil ndipo mwanayo yesuyo adzakhala mtumiki angelo aja amamuuza mariamu zimenezi kuti adzakhala mtumiki otumizidwa specifically kwa ana a israeli sonyeza kuti malingana ndi lembali yesu utumiki wake sikuti adatumizidwa kwa anthu onse iyayi koma anatumizidwa specifically kwa anthu a ku israeli mmenenso likufotokozera baibulo kuti adafotokoza ndi pakamwa pake kunena kuti sindidatumizidwe kwa ena koma kwa nkhosa zokhazo zotayika za banja la israeli nde vesi likupitirira ndikuti inni qad jitukum bi ayatin min rabbikum ndipo yesuyo akadzabadwa amadzawauza anthu kuti ndithudi ine ndadza kwa inuyo ndi zozizwitsa zochokera kwa mbuye wanu kusonyeza kuti zozizwitsa zija zimene amazichita yesu zija zidali zoti adazitenga kuchokera kwa Mulungu. Sikuti zikutanthauza kuti iyeyo ndi amene akupanga zinthuzo, koma kuti iye amachita zimenezi ndi chilolezo chochokera kwa Mulungu. Inni akhluqu lakum minat-tin, kuti ndilenga kuchokera kwa inuyo, kapena ndipanga kuchokera ndikupangirani inuyo kuchokera ku dothi, ka hay'ati twayr, chinthu chooneka ngati mbalame, fa anfukhu fihi, ndipo ndichiuzira ichocho, fa yakunu twayran bi idhnillah, ndipo mwa chilolezo cha Mulungu chinthu chimenecho chisanduka kukhala mbalame. Sonyeza kuti zimene akunena kuti iyayi adalenga. adaumba mbalame kuchokera ku dongo kapena ku dothi kenako ndikuuzira mpweya ndikukhala mbalame. Zimenezi zimachitika ndi chilolezo cha Mulungu kuti amapanga zimenezi mwa chilolezo cha Mulungu. Sikuti zikutanthauza kuti iyeyo ndi Mulungu kamba kuti anapanga zimenezi. Chimodzimodzinso ndi ma miracle ena onsewa amene amachitawo, zimenezi amazichita malingana ndi vesi likuchita kufotokoza kuti zimenezi zimachitika ndi chilolezo cha Mulungu. Mmenenso akulankhulira Yesuyo ku chapter number 5 chochokera mu buku la Yohane chapter cha 5 vesi la 30 pamene akunena kuti sindikhoza kuchita kanthu kwa ine ndekha kuti mwa ine ndekha sindingangotha kupanga chinthu iyayi koma kuti zimenezi zimene amazichitazo amazichita ndi mphamvu ya mulungu ndiye sizikutanthauza kuti popeza kuti yesu anapanga izi anapanga izi ndi mulungu iyayi kamba kuti zimenezi amazichita mwachilolezo cha mulungu ndi amene amampatsa capability yochita zinthu ngati zimenezi Mu gawo limenelinso adafotokoza Mario kuti Qur'an imanena kuti Yesu adalankhula ali mchikuta kapena kuti adalankhula ali wakhanda komanso pamenepa wangofotokoza za miracle imeneyi sadanene kuti kodi Yesuyo mawu anji amene adalankhula ali mchikuta poti mawu amenewonso akuthandiziranso pothirira mang'ombe kuti malingana ndi Qur'an Yesu si Mulungu, Yesu si mwana wa Mulungu koma ndi mtumiki wa Mulungu. Tiyeni tipiteni pa Qur'an chapter cha 19 verse la 30 pamene pakutchulidwa mawu amene Yesu adawalankhula adakali wakhanda malingana ndi buku la Qur'an. Pa verse la 30 akuti qala inni abdullah akuti Yesu adanena kuti ine ndine kapolo wa Mulungu. atani alkitabu kuti mulungu wandipatsa buku lomwe lili buku la injili wajaalani nabiya ndipo wandipanga ineyo kukhala mneneri nde vesi limeneli likukamba zomwe adalankhula yesu ali mchikuta kuti adanena kuti ineyo ndine kapolo wa mulungu sine mulungu iyayi koma ndine kapolo wa mulungu ndipo mulungu wandivumbulutsira ine buku lomwe ndi injili komanso ineyo ndine mneneri sine mwana wa mulungu sine mulungu ndiye mavesi onse atipeza kuti aku- akunena kuti yesuyo ndi mulungu ndi mtumiki wa mulungu sakunena kuti yesu ndi mulungu iyayi
Muhammad. According to Quran, Prophet Muhammad is not the word of God, not the spirit of God, never spoke when he was two days old, never created any bird with mud, never cured any sick people, never raised any dead people. He himself died. And according to Islam, he is not alive and he will not come back. So there is a lot of difference between these two prophets. I, I, I don't call Jesus as God, you know. My idea was he's a prophet, but he's a prophet greater than Muhammad.
Mugawa limeneli Mari akufotokoza kuti ataona kuti zozizwitsa zimene Qur'ani yakamba kuti adazichita Yesu zimenezi Muhammad sadazichite ndiye kuti zikusonyeza kuti muhammadi ndi wachichepere kwambiri akamupanga compare ndi yesu akamufaniza muhammadi ndi yesu adaona kuti ndiye kuti muhammadi akuchepa kwambiri nde yankho lathu ndi lakuti atumiki onse amene mulungu adawatumiza sikuti amabwera ndi zozizwitsa zofanana iyayi koma kuti mulungu amawapatsa zozizwitsa zosiyanasiyana zogwirizananso ndi nthawi yawo yomwe adatumizidwa ndiye atumiki onse adali ndi zozizwitsa zosiyanasiyana monga tikudziwa mose adawolotsa ana a israeli pa nyanja pogawa madzi pakati ndi mphamvu ya mulungu ndiye adawolotsa ana a israeli pa nyanja pakatikati pa nyanja pogawa madzi ndikudutsa pakati pali powuma chimenecho ndi chozizwitsa chomwe adachita mose ndipo palibenso mtumiki wina amene anachichita timpeza yona adalowa mkatikati mwa chinsomba ndikukhalamo mmenemo masiku chozizwitsa chimenechi atumiki ena onse sadachichite tili ndi nowa adasema chingalawa chimenecho ndi chozizwitsanso chimene mulungu adampatsa specific nowa tilinso ndi abrahamu amene adaponyedwa pa moto ndikutulukapo wamoyo Chimenechonso ndi chozizwitsa chimene Mulungu adampatsa Abrahamu ndiye atumiki onse aja amakhala ndi zozizwitsa. Sangakhale ndi zozizwitsa zofanana koma kuti mtumiki wina Mulungu ampatsa zina, winanso ampatsa zina. Chonchonso Muhammadi ali ndi zozizwitsa zambirimbiri zimene adazichita zoti Yesu sadazichite komanso atumiki ena onse sadazichite ndipo tipanga clip special masiku akubwerawa specific yokamba zozizwitsa zokhudzana ndi zomwe adazichita Muhammadi, mtendere ndi madalitso zikhale pa iye. Malingana ndi chiphunzitso cha Qur'an, munthu akuyeneka kukhulupilira atumiki onse komanso aneneri onse akuyeneka kuwakhulupilira ndipo asapatule. Qur'an chapter cha 2 verse la 136. Qulu amanna billah, nenani ife takhulupilira mwa Mulungu, wama unzila ilaina, ndi zomwe zavumbulutsidwa kwa ife. wama unzila ila Ibrahim, ndi zomwe zidavumbulutsidwa kwa Abrahamu, wa Ismail komanso Ishmail, wa Ishaq komanso Isaki, wa Yaqub komanso Yakobo, wal asbat ndi amitundu, wama utiya Musa, ndi zomwe zidavumbulutsidwa kwa Mose, wa Isa komanso zimene zidavumbulutsidwa kwa Yesu kuchokera kwa Mulungu, wama utiya nabiyuna min rabbihim, ndi zomwenso zidavumbulutsidwa kwa aneneri ena osiyanasiyana kuchokera kwa mbuye wawo la nufarriqu baina ahadin minhum ife sitimasiyanitsa pakati pa wina aliyense mwa iwowo wa nahnu lahu muslimun ndipo ife ndife ogonjera kwa iyeyo mulungu nde malingana ndi qur'ani chapter cha 2 verse la 136 Munthu sakuyeneka kusiyanitsa pakati pa aneneri koma akuyeneka kuwakhulupilira onse. Akuyeneka kukhulupilira mwa Mose, akuyeneka kukhulupilira mwa Abrahamu, akuyeneka kukhulupilira mwa Yesu, akuyenekanso kukhulupilira mwa Muhammadi popanda kupatulapo pakati pa aneneri ngati iye akunenadi kuti akutsatira chiphunzitso cha Buku la Qur'an. Funso limene munthu atha kumafunsa ndi lakuti, kodi n'chifukwa chiyani Mulungu adawapatsa ma miracles aneneri? N'chifukwa chiyani Mulungu adawatumiza atumiki amenewa ndi zozizwitsa? Quran chapter cha 3 verse cha 49 pamenepa Yesu akupangidwa quote pambuyo potchulatchula zozizwitsa zimene anazichita zija, akunena kuti, Inna fi dhalika la ayatun lakum, Ndithudi mu zozizwitsa zimenezizi muli chisonyezo kwa inuyo, in kuntum mu'minin, ngati inuyo muli okhulupirira. Kutanthauza kuti zozizwitsa zimene adabwera nazo Yesu, zozizwitsa zimene adabwera nazo Mose, zozizwitsa zimene adabwera nazo atumiki ena onsewo zidali zisonyezo kwa anthu okhulupirira kuti akathadi kukhulupirira kuti uyu adatumizidwadi ndi mulungu osati kuti akanene kuti iyayi uyu ndiye kuti ndi wamkulu kuposa ena aja iyayi koma cholinga chake chidali chokuti anthu akathe kukhulupirira ndiponso zimenezi tikupezi- tikuzipeza ku baibulo yohane chapter cha 11 verse 41 to 42 akuti pomwepo anachotsa mwala Koma Yesu anakweza maso ace kumwamba nati, Atate, ndiyamika Inu kuti mumandimva Ine, koma ndadziwa ine kuti mumandimva Ine nthawi zonse, koma cifukwa ca khamu la anthu alikuimirira pozungulira ndinena ici, kuti akhulupirire Inu munandituma Ine. Pamenepa Yesu asadapange chozizwitsa, that is, asadamuukitse Lazaro ndi chilolezo chochokera kwa Mulungu, adayamba kaye wapempha kuti Ambuye Mulungu ndipatseni kuthekera kwa kutha kupanga perform miracle imeneyi ndi cholinga chakuti anthu amenewa akathe kukhulupirira kuti inuyo munanditumadi ine. Nde cholinga Chomwe Mulungu adawapatsira Atumiki amenewawa kupanga zozizwitsa zimenezi ndi chakuti anthu akathe kuwakhulupilira anthu amenewa kuti ndi Atumiki a Mulungu osati kuti akawakhulupilire kuti ndi ana a Mulungu kapena kuti akawakhulupilire kuti ndi milungu iyayi koma kuti akawakhulupilire kuti ndi Atumiki a Mulungu nde cholinga cha zozizwitsa zimenezi.

Mu gawo limeneli akufotokoza Mario kuti ataona kuti zinthu zikumuvuta kumvetsetsa adapita kwa mphunzitsi wake amene amamuphunzitsa za Chisilamu kwa zaka zokwanira 10. Mu gawo limeneli ndiye kuti chimene tikumva pamenepa nchakuti Mario adaphunzira za Chisilamu malingana ndi muno wakeyo kwa zaka zokwanira 10. Koma tikayang'anapo zimene walankhula m'mbuyomu komanso zimene takhala tikuyankha, muona kuti ndi munthu oti samazindikira chilichonse zokhudzana ndi Chisilamu. Nde ngakhalenso claim imene yonena kuti anaphunzira kwa zaka zokwanira 10 ndi yokayikitsa. Chinanso chachiwiri nchakuti sukulu imene adaphunzirayo sidatchulidwe pamenepa komanso mphunzitsi wake amene amamuphunzitsayo otchulidwayo. sadatchulidwe ndi dzina kuti anthu athe kumuzindikira, zomwe zikuonetsadi kuti nkhaniyi ndi yokayikitsa. Pambuyo ponena zimenezi, Mario akupereka funso limene adawafunsa aphunzitsi ake kunena kuti kodi Mulungu adalenga bwanji dziko lapansi, analilenga bwanji? Nde oyankha adayankha kunena kuti Mulungu adalenga dzikoli kudzera mu kulamula kapena kudzera m'mawu olamula. kuti chakuti chakuti chipezeke ndipo chinapezeka chakuti chakuti chipezeke ndiye chinapezeka mulungu amangolamulira basi kuti chakuti chakuti chilengedwe ndiye chinthucho chimapezeka zimenezinso nzakuti ndi mmene chisilamu chimaphunzitsira kuti zinthu zonsezo zimene zinapezekazo mulungu adangolamula kuti nthaka ipezeke ndiye imapezeka mapiri apezeke ndiye amapezeka ndi zimenezinso zimene tikuzipeza ku buku la genesis pa Genesis chapter cha 1 akuti ndipo Mulungu anati kuyere ndiye kunayera and the like ndiye zinthu zinthu zakuti Mulungu amazilenga kudzera m'mawu ongolamula kuti zipezeke kenaka ndiye Mario akufunsa funso lakunena kuti kodi mawuwo ndi mlengi kapena wolengedwa funso limeneli kapena kuti confusion imeneyi ikubwera kamba kakuti Mario pa nthawi imeneyi sadali Msilamu kapena kuti nkhaniyinso ndi yongopeka. China chimene chikuonetsa ndi funso limeneli kaamba kakuti funso limeneli kwa yemwe angafunse ndi munthu amene wasokonezeka ndi mawu amene abwera pa chapter cha 1 m'bukhu la Yohane vesi la 14. Yohane. chapter cha 1 vesi ya 14 kumene mulembi wa buku limeneli la yohane adanena kuti ndipo mawu anasandulika nakhala thupi nde understanding imeneyi ndi imene ikusokoneza tsopano kuti asakamvetsetse yankho limene adayankhidwa lija nde titha kuona pamene papo kuti confusion imabwera kamba kakuti iyeyu adali ndi knowledge ya ku baibulo imene adayitenga kamba kuti qur'ani pamene ikunena kuti mulungu adamulenga yesu pongolamulira ndi mau siikunena kuti ndekuti mau a mulunguwo adasandulika ndikukhala yesu aa quran siikuphunzitsa choncho ndipo zimenezinso tikuzipeza pa quran yomwe ija quran chapter ya 3 verse la 59 pamene mulungu akunena kuti fanizo la yesu ndi chimodzimodzi mmene adamulengera adamu mulungu adangolamulira kuti apezeke ndiye adapezeka Ndiye sikuti mawu a Mulungu adasandulika ndikukhala Yesu kapena kuti mawu a Mulungu adasandulika ndikukhala Adamu iyayi. Koma kuti Mulungu adangolamula kuti anthu amenewa apezeke nde adapezeka. Sizikutanthauza kuti mawu a Mulungu enieniwo anasandulika iyayi ndikukakhala Yesu kapena ndikukakhala Adamu ayi. Ndiye tikuona kuti confusion imeneyi imene ikubwera apayi pafunso limene likubwerali adali ndi confusion kamba kuti iye adali ndi zikhulupiriro za ku baibulo zimene adazitenga ku yohane chapter cha 1 verse la 14 ndipo mawunso amene akupezeka pa yohanewo ndi understanding kapena kuti ndi mawu a mlembi wa buku limeneli la yohane mugawo limeneli Mario akufotokoza kuti, Ataona kuti aphunzitsi ake sadamuyankhe molongosoka, adatenga Qur'an yake ndikuiika pa mtima, nde adayang'ana kumwamba ndikupanga pemphero kuti, Ambuye Mulungu Qur'an yanuyi ikunena kuti Muhammad adamwalira pamene Yesu ali moyo, nde Ndithandizeni kuti kodi pamenepapa nditsatire ndani? Yankho lathu ndi lakuti zimenezinso nzina zomwe zikusonyeza kuti munthu uyudi sadaphunzire za Chisilamu amangonama kamba kakuti Qur'an chapter cha 2 verse la 136 komanso mavesi ambirimbiri osiyanasiyana ochokera mu Qur'an akuphunzitsa kuti Msilamu samasiyanitsa pakati pa aneneri a Mulungu posankha kuti a ine ndizitsatira mtumiki wakutiwakuti, atumiki akutiakuti amenewo sindiwatsatira iyayi. Msilamu amatsatira atumiki onse amene adatumizidwa ndi Mulungu. Nde sungasankhe kuti a ine ndikufuna ndidzitsatira wakutiwakuti, wakutiwakuti ndisamutsatire.

lomwe akuti adavundukula Qur'an nde adapeza verse limeneli lomwe likuti fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaik kuti ngati iweyo Muhammad uli pa chipeneko pa zimene takuvumbulutsira pa zimene tazivumbulutsa kwa iweyo fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik afunse amene adawerenga mabuku amene adadza iwe usadadze nde mariyo adalimva vesi limeneli kuti likumuwuza kuti apite akawerenge ku baibulo komano kuti vesilo silikutero ya silili choncho vesi limeneli malingana ndi ma scholars a tafsiri adafotokoza kuti Imeneyi ili ngati challenge mmene munthu umafotokozera kuti ah ngati mukufuna kuti ngati mukukayikira nkhani imeneyi mukawafunse a ujeni not necessarily kuti kumuuza munthu kuti akawafunse anthu amenewo komano kuti imeneyi imakhala ngati kuti kuonetsera kuti zimene ukunenazo ndi zoonadi ndithu ndiye pamenepa kunali kumuuza mtumiki muhammadi kuti zimene takuvumbulutsira mu qur'ani izi ndi zoonadi ndipo ngati ukukayika uwafunse anthu awo amene adawerenga mabuku amene adadza iweyo usadadze nde amamuuza kuti akawafunse anthu amene alowa chisilamu amene adachokera ku background yochokera ku chiyuda monga ngati abdullahi bun salamu Komanso awafunse anthu amene adawerenga mabuku akale amene adachokera ku background ya Chikhristu, amene adawerenga mabuku akale osati mabuku alerowa komano mabuku akalekale, Injili komanso Taurat, amene adachokera ku Chikhristu ngati Salman Al-Farisi. Awafunse anthu amenewo kuti kodi zimene ikunena Qur'anizi n'zoonadi kuti zidavumbulutsidwanso m'mabuku akalekale amene mudawerenga? nde vesi limeneli sikuti likuthera pomwepo komano likumalizitsa ndi kutsendera poonetsadi kuti mawu amene adanenedwa awa adali mawu osonyeza kapena kupanga confirm kuti zimene akuuzidwazo zimene zavumbulutsidwa kwa iyeyozo ndi zoonadi vesi likumaliza ndi kuti laqad jaaka alhaq Ndithudi chakudzera iwe Muhammad choonadi chomwe tachivumbulutsa mu Qur'an imene chakudzera choonadi min rabbika kuchokera kwa mbuye wako kusonyeza kuti vesi limeneli lisali kuthirira ndemanga kuti zomwe adazilandira Muhammad ndi zochokera kwa Mulungu fala takunanna minal mumtarin ndipo iweyo usakhale mmodzi mwa anthu okayikira kayikiranso iyayi ndipo pa tafsiri ya aya imeneyi zikufotokozedwa kuti atalandira vumbulutso limeneli mtumiki muhammad adalankhula kuti ndithudi sindikukayikira pa zimene zavumbulutsidwa kwa ine ndiponso sindingawafunse choncho tikaona video clip imeneyi tipeza kuti idangodzadzana ndi ma misconception komanso kusamvetsetsa kwa zinthu zosiyanasiyana zochokera mu chisilamu ndipo pali kukayikitsa kwakukulu ngati mmene tafotokozera muja kuti munthuyu adali imamu kapenanso adalinso msilamu nzokayikitsa kumene nde pamenepa ndi pamapeto pa video clip imeneyi ndipo imeneyi tikupulomisa kuti sikhala video clip yomaliza koma kuti tikhalabe tikutulutsabe ma video clip osiyanasiyana a content yangati yomweyi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh